Зэрыфщӏэщи, ди сабий нэтынхэм къедгъэблагъэр акъыл жан зиӏэ, ӏущыцэ, адыгэбзэр зыгъэбзэрабзэ ныбжьыщӏэ цӏыкӏухэрщ. Журналистым дежкӏэ дауикӏ нэхъыщхьэр и нэтыным цӏыхур къыпэджэжынырщ. Ди унэм щӏэсщ дэри дыгъэ-щыгъэ, адрей цӏыкӏухэм хуэдэу, дэри ди зэфӏэкӏ дгъэлъэгъуэнущ, жаӏэри иджыблагъэ къэпсэлъахэщ зы унагъуэ. Куэшмэнхэ зэшыпхъу цӏыкӏуитӏ ди нобэрей нэтыным и хьэщӏэщ. Мы цӏыкӏухэр анэшхуэ и куэщӏ къихъукӏахэщ, нанэ и псэщ. Нтӏэ, зэдгъэцӏыхунщ мы тхьэӏухудхэр. Фыкъеблагъэ, сыту фыдэхащэ фэ цӏыкӏуитӏыр. Иӏэт иджы зыкъэзывгъэцӏыхут.
Сэ сы-Куэшмэн Даянэщ, сыадыгэ пщащэ. Хм, уэ цӏыкӏурщэ, Сы-Куэшмэн Инарэ, сыадыгэ пщащэ. Фэ адыгэ пщащэщ. Нтӏэ, адыгэ пщащэр дэуэду зэрыщытын зэрыхуейр? Адыгэбзэкӏэ псэлъэфу.
Итӏанэ-щэ? Лъэбашхуэкӏэ мыбакъуу. Хм-хм.
Щӏыкӏафӏэу. Щабэ цӏыкӏуу зекӏуэу ара? Езы цӏыкӏур ӏукӏэ-щӏыкӏэкӏэ дахэу, щабэу псалъэу, ара? Да. Нтӏэ фэ цӏыкӏухэр дэуэду унэм фызэрыщӏэсыр, нанэрэ дадэрэ дэуэду фазэрыхущытыр? Фыщыщӏыхьэкӏэ лӏо яжефӏэр? Фыкъыщыщӏэкӏыжкӏэ-щэ? Фыщыгъуэлъыжкӏэ? Фи жэщ фӏыуэ дадэ-нанэ жывори фыкъыщӏокӏыж, ара? Да. Куэшмэнхэ фащыщщ. Иджы сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ иджыри дэлъху цӏыкӏу фиӏэщ. Лӏэужьыр бжьиблкӏэ мауэ жыдоӏэ дэ. Дэ ди лъэпкъ дыкъызыхэкӏар тщӏэжын хуейщ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ адыгэ пщащэм ари ищӏэн хуейщ. Ауэ псом хуэмыдэу ар къызытехуэр нэхъыбэу щӏалэхэращ. Фи дэлъху цӏыкӏур нобэ къэкӏуаӏым, ауэ сэ зэрысщӏэмкӏэ фэри фӏыуэ хывощӏыкӏ фи лъэпкъым. Ара?

Сыту фыӏущыцэ, уэри бощӏэ, ара, Инарэ? Фэ цӏыкӏуитӏыр фызэшыпхъущ, къызэрызгурыӏуам. Фэ илъэс дапщэ фызэрыхъур, иӏэт къызжефӏэт.
Илъэсиплӏ, илъэсиплӏ. Уэри илъэсиплӏ уохъу, уэри илъэсиплӏ уохъу, ара? Инышхуэ фыхъумэ, дауэду фызэрыхъуну фызэрыхуейр? Инарэ, уэ цӏыкӏур дауэду?
Школым сыкӏуэу, егъэджакӏуэу.
Сыт егъэджакӏуэр къыщӏыхэфхыр? Уэри егъэджакӏуэ ухъуну ухуейщ. Сыт егъэджакӏуэ ухъуну ущӏыхуейр? Фи уна... Папа щыӏэщи.
Фи унагъуэм егъэджакӏуэ щӏэсщ, ара? Фэри абы ещхьу фыхъуну фыхуейщ. Сызэрыщыгъуазэмкӏэ, псынщӏэрыпсалъэхэри фощӏэ фэ, пэж? Дэ. Иӏэт-тӏэ къэзывгъащӏэт зэрыфщӏэр?

Ар сощӏэ, иджыри фщӏэрэ?
Нтӏэ, ӏэпхъуэлъэ фӏыцӏэ псыилъэ цу, псыилъэ фӏыцӏэ ӏэпхъуэлъэ цу. Хэт мыхэр фэзыгъэщӏар?
Нанэ.
Нанэ фегъащӏэ. Сыту фи нанэ, нэнэфӏыӏуа фи нанэ, мы псынщӏэрыпсалъэ къомыр фегъащӏэ.

Мо бэнапцӏэм сыкъелъэ, сынелъэ, Мо бэналъэм сыкъепкӏэ, сынепкӏэ. Сызыхэпкӏэ банэ мыгъу, Сызыхэлъэ банэ гъуи, Банэ папцӏэ, мей цӏынафэ. Ауэ сытми сыгуфӏа сэ мы псынщӏэрыпсалъэхэр зэрыфщӏэм, абы ди бзэр нэхъ жан ящӏыр, нэхъ дахэу дыпсалъэу. Нанэ ар ещӏэри, мис а къомыр фигъэщӏащ. Адыгэбзэкӏэ тэмэму фыпсэлъэн папщӏэ. Пцӏащхъуэи дощӏэ, Анэ.
Сыт фщӏэр? Джащхъуэ.
Жыӏэ-тӏэ.
Пцӏащхъуэ цӏыкӏу зи бзэ дахэ, хыгуэстыншэу уэрэд жыӏэ, щӏыпӏэ жыжьэм щыплъэгъуахэр, пцӏы хэмылъу къыджеӏэж. Усэ цӏыкӏухэр гъатхэм теухуауэ ара? Фощӏэ. Иджыри сыт хуэдэ усэ фщӏэр? Тӏыс дэдэ, тӏыс дэдэ, къоджэ зы бзу, Къоджэ и къолъэӏу имыӏэу зэпыу. Тӏыс дэдэ, тӏыс дэдэ, дыгъэ къэджау, Удзхэм гъэфӏэщӏи, гъэгъэн тэджащ.
Ар хэт зытхар? Нало Заур. Ар цӏыкӏухэм фэ папщӏэ усэ итхыу щытащ. И ӏэдакъэ тхылъ куэд къыщӏэкӏащ, езыр щӏэныгъэлӏ гъуэзэджэ. Ар школым фыкӏуэми зэвгъэцӏыхунущ. Абы и тхыгъэ куэд фыкъеджэнущ. Ар зэрыфщӏэри си гуапэ дыдэщ. Иджы а бзу цӏыкӏур зэ зыхэфха фэ къызэрыджэр. Тӏыс дэдэ, тӏыс дэдэ жиӏэу, нтӏэ мис иджы, нанэ, фыщыщӏэкӏхэм деж, сэ сщӏэрэ, къэфкӏухьыну, зыфплъыхьыну фыщыщӏэкӏхэм дей а бзу цӏыкӏур къаджэу зыхэфхыну, мис а усэ цӏыкӏур жиӏэуи, нанэ жефӏи фригъэдэӏуэну дызэгурыӏуа?

Апхуэдизу фӏыуэ флъагъу фи нанэ, фи дадэхэм. Усэ цӏыкӏухэр яжывоӏэ, ара, пщыхьэщхьэкӏэ фыкъотӏысри. Фи дадэ, нанэхэр щысу усэ цӏыкӏухэр яжывоӏэ, ара? Дауэ ду нанэ фызэригъафӏэр? Сыт? Дэнэ фыздишэхэр, нанэ? Къызжефӏэт. Сэ паркым. Паркым.
Паркым. Паркым фешэ. Псэущхьэхэр фегъэцӏыху, ара? Да. Фэ хуэдэ цӏыкӏухэм фыхегъэтыр, цӏыхум фызэрыхэтыныр фегъащӏэ, цӏыху хэтыкӏэ инышхуэ фыхъум. Илъэсиплӏ фыхъура фэ, пэжкъэ? Нтӏэ. Нтӏэ, илъэситху, илъэсих фыхъум. Сэ Тӏанэ нобэ школым молодец фыкӏуэну? хъуа? Ара, школым фыкӏуэнурэ, школми фэ фыгубзыгъэу, адрейхэм факъыхэщу. Мис, фэ хуэдэ цӏыкӏу куэд къыдоплъ иджыпстуи. Мы цӏыкӏухэм хуэдэу дэри зэдгъэщӏэну дыхуейщ, жаӏэну. Дэри дыхуейщ псынщӏэрыпсалъэ тщӏэуэ, дэри адыгэбзэкӏэ дыпсалъэу дыхуейщ жаӏэну. Сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ, илъэсиплӏ фӏэкӏа фымыхъуми плъыфэхэр фощӏэ, иджыри зэ жыдывгъэӏэж мы плъыфэхэр, хъун? Мыр сыт хуэдэ? Фӏыцӏэ. Мыр-щэ? Плъыжь, плъыжь, щӏыху, щӏыху, тхьэмбылыфэ, хужь. Хужь. Гъуэжь. Гъуэжь. Удзыфэ. Кхъуэщыныфэ.
Ди адыгэ ныпым и плъыфэр? Удзыфэ. Нтӏэ ари фощӏэ. Итӏанэ хьэрфхэр зывогъащӏэ фэ. Хьэрфхэр иджыпсту фызгъэунэхун атӏэ. Хьэрф лъы хэту сыт хуэдэ псалъэхэр фщӏэрэ? Лъыкӏэ къригъажьэу. Лъакъуэ, жытӏэн.
Лъакъуэ, лъэгуажьэ, лъэдий, лъэкӏэн, лъэтхьэмпэ.
ӏэкӏэ къригъажьэу-щэ? ӏэ. ӏэ. ӏэ, итӏанэ-щэ? ӏэблэ.
ӏэблэ.
Ди ӏэхъуамбэ цӏыкӏухэр-щэ? ӏэпэ. ӏэпэ. Ыгьы. ӏэпэхэм я фӏэщыгъэцӏэр фщӏэрэ? Дэ. Жыфӏэт.
ӏэпхъуамбэ жьакӏэ, ӏэпхъуамбэ цӏэимыӏуэ. Цӏэимыӏуэ, ӏэпхъуамбэ курыт, ӏэпхъуам. ӏэпхъуамбэ апщэ. ӏэпхъуамбэ апщэ, ӏэпхъуамбэшхуэ. Ыгьы. Ари фощӏэ.
Хьэрфхэм иджыри сыт хуэдэ псалъэ фщӏэр, сыт хуэдэ хьэрфкӏэ къригъажьэу фщӏэрэ иджыри? Иӏэ, Динэ, къэщӏэж. Щхьэ. Ди щхьэ-щэ, нтӏэ, щхьэ иджыри-щэ. Щхьэц.
Итӏанэ.
Итӏанэ ди щхьэфэхэр. Пэшыӏэ. Пщӏым нэс фыбжэфрэ? Нтӏэ.
Нтӏэ. Зы, тӏу, щы, щы, плӏы, тху, хы, блы, Блы, и, бгъу, пщӏы. Пщӏым нэс фобжэфыр гурыӏуэгъуэщ. Нтӏэ, пщӏым нэс фобжэфыр, хьэрфхэр фоцӏыхур, псынщӏэрыпсалъэхэр фощӏэ, фыадыгэ пщащэ нэсщ. Иджыри фыкъафэрэ? Нтӏэ. Псом нэхърэ нэхъ дахэ ди фащэр, псоми къахэщ ди фащэр, нанэ фхуригъэдауэ фыкъофэ. Ара? Фыкъофэфыр.

Зыр зым къыщалъхуа махуэм уэрэду фохъуэхъур. Хэт ар фэзыгъэщӏар? Нанэ. Нанэ.
Нанэ сыту куэдыӏуэ фигъэщӏа? Фи насыпщ, нанэ къывбгъэдэсщ, нанэ мы усэ къомыр фегъащӏэ. Иджыри сыт хуэдэ фщӏэр? Усэ фщӏэ си гугъэщ, ара?

Мамэ и бзэ щабэщ, щабэу ӏэ къызделъэ.
Мамэ и бзэр, анэдэлъхубзэр фи псэм хэлъщ, ар фызэрыцӏыкӏурэ абы нанэ фыкъыщӏегъэтэджыкӏыр. Аращи, сэ шэч къытесхьэкъым фэ адыгэбзэр зэрывгъэбзэрэбзэныр. Мисыр, лъэпкъым хуэфащэу адыгэ пщащэ нэс къызэрыфхэкӏынум. Фытхьэӏухудщ фи бостейхэм я дахагъыр, фэ езы цӏыкӏухэр фыщӏыкӏафӏэу. Адыгэ пщащэм дауэдут нетӏэ зэрыжыфӏар, зэрыщытын зэрыхуейр, и напӏэ цӏыкӏухэр мыпхуэдэу къехьэхауэ жыпӏащ. Ара, Инарэ? Дауэду сыгъэлъэгъуэжыт адыгэ пщащэр зэрыщытын зэрыхуейр? Муэду. Мхьм, муэду щытын хуейуэ ара? Даянэ, уэри сыгъэлъэгъуэжыт. Апхуэдэу щытын хуейуэ ара? Да. Мхм. И щхьэр мис мыпхуэдэу лъагэу, ауэ и напӏэр мис мыпхуэдэу ехьэхауэ ара? Да. И бгыр захуэу.
И ӏэр инышхуэу дримыхьейуэ. И ӏэр инышхуэу дрихьей хъунукъым, ара? Мхм. И щхьэцхэр ухуэнауэ щытын хуейщ, пэжкъэ? Да.
Тӏууэ къедзыхауэ.
Фэри фи щхьэ цӏыкӏухэр ухуэнащ? Да. Солъагъу. Хэт фхуэзыухуэнар?
Саинэ.
Фэ сабий садым фокӏуэ пэжкъэ? Фэ хуэдэ цӏыкӏухэр зыдэщыӏэм ныбжьэгъу фыщиӏэ? Нтӏэ.
Инарэ, уэ ныбжьэгъу уиӏэ? Нтӏэ. Сабий садым хэт и цӏэр?
Рахим.
Рахим, ара? Ныбжьэгъур дауэду зэрыщытын зэрыхуейр? Е, Даянэ, дауэду фи ныбжьэгъур? Мис а фыздэджэгу цӏыкӏухэр дауэду зэрыщытын зэрыхуейр? Фыкъагъапцӏэ хъуну абыхэм? Щӏыкӏэншэ хъуну ахэр? Щӏыкӏэнши ныбжьэгъу пщӏы хъунукъым. Жыӏэмыдаӏуи пщӏы хъунукъым. Ахэр жыӏэдаӏуэу щытын хуейщ, фэри фыжыӏэдаӏуэщи, фэ фхуэфэщэжу фи ныбжьэгъу цӏыкӏухэри щытын хуейщ. Хэт фи гъэсакӏуэхэм я цӏэр?
Рузетэ, Асэ.
Рузетэ, Асэ, абыхэм зэгъусэу фыщӏэсщ, пэжкъэ, зы гуп. Даянэ, нтӏэ, фи гъэсакӏуэхэр фӏыуэ фолъагъур пщӏэ яхувощӏри, сыт хуэдэ псалъэкӏэ захуэвгъэзэнт?
Ди гъэсакӏуэхэр, фи гъащӏэ гъагъэу, гъэхэм фыкъыхэщу, фи ӏуэхухэр зэӏузэпэщу, фи къару пэлъэщу, фӏыгъуэм фи гъащӏэм къыпищэу, лӏэщӏыгъуэ псо Тхьэм фигъэпсэу.
Тхьэм жиӏэ, Даянэ. Флъагъуркъэ, мы цӏыкӏухэм я гури я псэри къабзэщ, цӏыхуфӏхэм псалъэ гуапэкӏэ зэрыпэджыжыфынри къагуроӏуэр. Нанэ дыщэ орден къратащ. Апхуэдизу фызгъасэ фи нанэ, сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ орден къратащ, ара? Сыт ар къыщӏратар фи нанэ? Ух, усэхэр дахэ ӏейуэ дигъащӏэрти.
Усэхэр фигъащӏэт. Нтӏэ гъэсэныгъэ и лъэныкъуэкӏэ куэд къыфхелъхьэ, а и лэжьыгъэр къалъытащ дыщэ орденкӏэ. Пэж? Нтӏэ. Нтӏэ.
Фэри фи нанэ ещхь фыхъуну фыхуей? Нтӏэ.
Нтӏэ, фэ хуэдэ цӏыкӏухэм сыт хуэдэ чэнджэщ ефтынт? Адыгэбзэкӏэ фыпсалъэ. Итӏанэ, дауэду зэрыщытын зэрыхуейр? Жыӏэдаӏуэу щытын хуей? Нтӏэ. Жеӏэт-тӏэ?
Нанэ едаӏуэу, мамэ едаӏуэу, хъыджэбзыфӏу. Адыгэ пщащэ нэсу, адыгэ щӏалэ нэсу щытын хуей хьэщӏэр? Да, да. Аращ, ди нэтыныр и кӏэм нэблэгъащ. Дыщӏэгуфӏэн, дыщӏэгушхуэн, мис мыпхуэдэу адыгэбзэ зыгъэбзэрабзэ щӏэблэ куэд диӏэну, Мис, ди нэтыным зэжытӏащи, щапхъэ хъухэращ ди хьэщӏэри. Фыкъатхэ, фыкъэпсалъэ, фи зэфӏэкӏ дывгъэлъагъуну, мис мыпхуэдэ цӏыкӏуу, адыгэбзэкӏэ уэрсэру фыпсалъэу, акъыл жан зиӏэ дэтхэнэ зыми дынывожьэ. Узыншэу фыщыт, фӏыкӏэ.